Is leagan ar líne den Concise English-Irish Dictionary é Foclóir.ie, a seoladh in 2013. Tá an foclóir ar fáil saor in aisce ag Foclóir.ie, agus tá eolas gramadaí agus comhaid fuaime ag dul leis an ábhar Gaeilge atá ann. Tá aip an fhoclóra le fáil saor in aisce do ghléasanna Apple agus do ghléasanna Android. Is fiú go mór an áis seo a úsáid, de bhrí go bhfuil aistriúchán Gaeilge le fáil ann ar go leor frásaí agus coincheapa Béarla nach bhfuil teacht orthu áit ar bith eile, selfie, mar shampla, nó fake news. Tá an leagan Béarla den tsuíomh ann mar réamhshocrú nó default, ach is féidir féachaint ar leagan Gaeilge ach cliceáil ar an fhocal Gaeilge ag barr an scáileáin. Le focal a chuardach, clóscríobh anseo é sa bhearna seo, an focal head mar shampla. Tá sé tábhachtach an réimse ceart a roghnú i gcás focal atá á lorg agat. Tá bríonna éagsúla leis an fhocal head ach tá mise ag lorg an leagan a úsáidtear le tagairt a dhéanamh do dhuine atá i gceannas ar dhaoine eile, i gcomhthéacs na hoibre, cuir i gcás. Rachaidh mé síos tríd an liosta go dtí go n-aimseoidh mé an leagan atá uaim. Seo é Person in Charge uimhir a ceathair sa liosta. Cliceálfaidh mé ar an uimhir sin agus bogfaidh an leathanach síos go dtí uimhir a ceathair. Agus, mar fheiceann tú, tá dhá fhocal luaite, ceann agus ceannasaí. Go minic in aice le focal bíonn cur síos le fáil ar ghramadach an fhocail sin. Sa chás seo, an bhrí atá le 'masc' agus 4 ná 'firinscneach' agus 4ú díochlaonadh Anois, má chliceálann tú ar 'masc' 4, osclóidh fuinneog bheag ina bhfuil cur síos cuimsitheach le fáil ar ghramadach an fhocail. Is ainmfhocal firinscneach é an ceann seo, tá sé sa cheathrú díochlaonadh. An tuiseal ainmneach uatha atá aige ná ceannasaí an ceannasaí. An tuiseal ginideach uatha ná ceannasaí an cheannasaí, mar shampla, carr ceannasaí carr an cheannasaí. An tuiseal ainmneach iolra atá aige ná ceannasaithe na ceannasaithe. Agus an tuiseal ginideach iolra. atá ag an fhocal seo ná ceannasaithe agus na gceannasaithe. Mar shampla, a lán ceannasaithe agus oifigí na gceannasaithe. Is féidir nathanna cainte a chuardach ar Foclóir.ie chomh maith le cois focail aonair Let the cat out of the bag, mar shampla, an rún a sceitheadh, an cat a scaoileadh as an mála. Tá comhaid fuaime le fáil ar an tsuíomh foclóir.ie fosta. Le héisteacht le leagan Connachta d'fhocal, cliceáil ar an C, cliceáil ar an M le héisteacht le leagan Muimhneach, agus ar an U le leagan Ultach a chloisteáil. Is áis luachmhar é seo de bhrí go dtugann sé deis d'úsáideoirí an difríocht idir na canúintí a chloisteáil. Croc. Cnoc.
Croc,
Buntáiste mór eile a bhaineann leis na comhaid fuaime ná go dtarraingíonn siad aird an úsáideora ar an difear idir consan leathan agus consan caol. I gcás an fhocail 'ceann', mar shampla, is féidir leat cliceáil ar chomhad fuaime in aice leis an bhunleagan, agus ansin ar chomhad fuaime in aice le leagan an ghinidigh den fhocal. Ar an dóigh sin gheobhaidh tú léiriú ar an difear idir n leathan agus n caol. ceann. cinn.